ị na-anya nke a m kpu ebe a na-acha ọcha ebe a na-acha ọcha ọ bụ na okpu a nke a chara ọcha nwee ihe ọ pụtara ị na-anya ọ na na nke asachibuike ka m fụrụ okpu a nsizi ya ka m nwere ohere a wee kọwakwa ya ọzọ nke a chara ọcha nwee ihe ọ pụtara nke a chara mmee nwee ihe ọ pụtara bịa bịa bịa bịakwa na-ele ụmụ ihe a o nwere ihe ị ma banyere okpu a o nwere ihe ndị ị ma banyere ya ị ma mgbe ikpeazụ anyị bịara ebe a o nwere nkụzi m nye gbasara okpu a mana mgbe m ji mechaa bụ nkụzi echetaghị m kwuo gbasara ị na-anya nke m kpu ebe a na-acha ọcha ebe a na-acha ọcha ọ bụ na okpu a nke a chara ọcha nwee ihe ọ pụtara n'anya ọ na nke asachibuike ka m fụrụ okpu a nsizi ya ka m nwere ohere a wee kọwakwa ya ọzọ nke a chara ọcha nwee ihe ọ pụtara nke a chara mmee nwee ihe ọ pụtara agwa m unu otu a m kpu okpu a kpufee ya aka nri gosi na m na-abịa eme emume obi aṅụrị dịka o si wee dị ọ bụ na m na-eje ebe a na-eru uju m ga-ekpufe ya n'azụ ọ bụrụ na m na-eje eme ihe mmụọ m ga-ekpufe ya n'aka ekpe ọ bụrụ na ọ bụ na ebe m na-eje adịka m mkpa na m achọghị nsogbu m kpufe ya n'aka nri ahead ahead na agwasị ndị bekee mana ọ bụghị ebe a ka okwu a okpu a gwụrụ nke a m kpu na-egosi udo maka na ọ chara ọcha mana ị fụ m ka m kpu nke mmee ebe a ebe a na-acha mmee ma na ọ agha igbo ba ejebe na agha igbo nile agha ogidi eji eje agha okpu a ka ị ga-afụ nke mmee ma m fụzi nke a o doro anya maka mgbe ikpeazụ ndị mmadụ na-ajụ m kee ihe nke ọcha pụtara kee ihe nke mmee pụtara enwere m nke mmee nwee nke ọcha ihe m ji goo nke mmee bụ maka nkụzi mana nke ọcha ka m na-ekpu ugbu a akọwagokwa m ọzọ ee eh, nke a bụ maka agha nke a maka udo kee ị chọọ ịjụta m nne m ka m jizi ohere a wee jụta gị ihe mhm. kee ihe dị iche

ihe mere m ji jụ mm. ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ bụrụ na i chighị echichi mm. na i kwesịrọ ikpu okpu anụ a mm. ụfọdụ na-asị na okpu ndị onowu ụfọdụ na-asị na okpu ndị ndị ọzọ na ndị nze ma mụnwa chọ ịjụta mana oge ugbu a ị afụ ọtụtụ ndị hmm. bịakwa ha na-ekpu ya maka ije osi ji ejiji n'ụdị na ọ dị n'afịa na i nwe ike ịbanye ebe ọbụla nweta ya mụnwa chọ ịjụ mụnwa sokwu na ndị na-eresikwa aha m ekpu maka abụ m nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ekpukwe M na-ere ere, hmm. ọ na-abụkwa onye batakwa m lesịa ya m sịkwa ya na ọ mara ya mma nchọzi hmm. ịjụ ma o ziri ezi hmm. na onye ọbụla nwere ike ikpu okpu a okpu a ọ bụrụ na ị nwere ugwu ọ bụrụ na ị na-akwanyere nna gị ugwu ma mkpa okpu a okpu a ọ bụrụ na i chiri echichi ị kwesịrị ikpu okpu a ị fụ nke a m kpu otu ihe ahụ ya wụ okpu ndị nze na ọzọ mana ịmago ka ụwa si dewo si dị ugbu a ihe ikwu okwu a kịta okwu ma ejide ịwụbata ya na ihe ndị mmadụ ga-akwụ ee na ọ dị n'ahịa ọ bụ na atụrụ ga na-ekwu ya sị wepụ ya n'ahịa sị na-elebe ya sọ ndị nze na ọzọ mmadụ ga-abata ebe ekwugo m oge obele nwa m kiri na African Magic Igbo kpu okpu a na-eme a na-akọ akụkọ ifo m kwuo maka ya onye nne onye nwe ya bụ ejije dị na African Magic Igbo amaghị m na ọ na-eso m na Facebook ọ bịa kọba m ọnụ sị m nke nwa mana m amarọ na nwatakịrị na-echi echichi mana ihe anyị na-ekwu abụghị na nwatakịrị na-echi echichi mana ọ bụrụ na nwatakịrị na-echi ihe anyị na-ekwu bụ onye nke kpuru ya bụ okpu dọgwarụ n'ana na-akọ akụkọ ifo o chiri echichi okpu ahụ okpu ndị nze ọ bụghị onye ọbụla kwesịrị ikpu okpu a taata ị ga-afụ onye igbo o kpuru okpu a na-akwa barrow nke bụ eziokwu o yiri isiagụ na-akwa barrow na-agba conductor ndị agboro ihe niile a bụ iji wee tikpọọ emụ ka anyị njirimara ndị Igbo be anyị dịka isiagụ na ụmụ ihe ndị a nwere ihe ọzọ o ji ezi ya ezi onye kwesịrị ikpu okpu a bụ onye nze na ọzọ nwe ya ọzọ ọkwa o dogo gị anya ugbu a hmm. nsogbu adịrọ ego onye na-elebe gwe mana ndị ilebe onye bụ ijụ ya na ịbụ nze ịbụ ọzọ ịbụ igwe ngwa daalụ